ya oge anyị ga-asị ya ka anyị tata arụ ike ka anyị tata udo ka anyị tata obi aṅụrị ka anyị tata ọganihu ife ndị a ka anyị na-ayọ pụta kristi bụ onyenwe anyị amen ndị be anyị ekene m unu Enugu maka anụ

etu eme ya ka onye gbalata nwụọ na n'ozi so ana m ekene ndị dịka the zero africa bụkwa another nnukwu ngalaba ọtụtụ ndị mmadụ bịakọtara ọnụ wee sị fa ka fa mee ka echenji n'obodo anyị ka ha mara ife ha ga-eme kama a ga-apụta na-acomplain na-acomplain

mbọsị ọbụla ị dazi fa enyere gị aka wee bunie gị mana onye kwụrụ ọtọ ị kwatuo ya gụma akwatọ mbọsị ya dakọrọ ya bunie gị onye ga-adọnie gị unu ncha anọziela ana ife a na-emebi apụtasị na osiri enweghị ofu mkpụrụ onye ọbụla enwu na di ya onye ọbụla edinara ana maka onye kwụrụ ọtọ ibe akwatuo ya ajụrụ m ajụ nke ahụ ama emezi ọzọ ee nke ahụ ama emezi ọzọ dịka onye kwụrụ ọtọ unu akwatuo ya so ife m ga-akụziri unu tata bụ na onye daa ada m kunie ya na onye ọbụla ga-akwụ ọtọ onye daa ada m kunie ya na-ajụ na onye ọbụla ga-akwụ ọtọ onye daa ada m kunie ya

of this school unu agbanịka so anyị wee tụkọta aka ọnụ wee na-asị ife anyị ga-eji wee si unu daalụ unu n'ihe unu mere na nụkunu so wee rubere ndị nkụzi isi ngwa na-akụ ha aka ị kwe ndị a n'aka ị kwesịzi ha n'aka i wee ngwa ka ngwa ehe m nọrọ ebe a Mhm. ikwe ị pụta ị kwe n'aka kwe n'aka mekwanụ ka ndị eme ọfụma he ngwa congratulations eh?

na mbọ niile unu gba mbọ niile unu gba n'afa G-Roll Africa anyị na-ekene ndị Osiri Community School for being the pioneer school to host successfully the Young Lionel Leadership School Club in Anambra State for the first time anyị wee na-enye ha award anyị wee na-asị Chukwu gbaa unu ume kụwanụ ha aka oo.

is actually eh, something onye ọbụla kwesịrị ịgba mbọ fụ na na a inculcate lie in the children catching them young and that is exactly what you are doing and GGM will also continue to partner with people like you to make this initiative go further to all the schools because ebido catch ba ha young ụmụ ndị ori a na ndị ama anụmasị na ba na-achị anyị chịla anyị aba ọbịa ama ndị etu a with our children because the new normal ndị a na-elive behind the legacy a na-elive behind is so bad and rotten that we cannot continue like this so we appreciate you now um, without wasting time ggm wụ an organization

Ịghọtago, I I hope that na parents ụmụazị niile a ga-eju ebe a mana ị nee anya fụ that na I I don't think na enwere up to 5 percent of the parents represented here mana ụmụazị ju so these are part of the things people na-eneglect but they don't know na ya wụ the integral part of our society ọ karịa ego ahụ ị na-achụ your investment in these children dị more than anything

ife elvis na-eme na this school ọ na-enye ha weekly food at least ọkwa once in a week twice in a week a na-enye fa nri to encourage them to keep coming ka a ghara ịbụ iburu um, empty stomach na-agụ akwụkwọ ọkwa sọ mmụọ na mmụọ ka ị ga na-afụ na bọọdụ so with his gesture and also at the end of every term a na-encourage best performing pupils so that onye bịa na school ọ na-agba mbọ ka ọ gbaa first ọ na-etinye uchu ịga school so onye bụ ya ji maka ya sị na anyị ga-abịarịrị taata ba na-emechi akwụkwọ ka anyị recognize ya ndị gba first from classes 1 to class 6 so biko na-etufughị oge anyị kpọba fa

irube isi maka na onye erubere isi anakwa ama akwụkwọ onye adịrọ humble before ị gụọ akwụkwọ ị ga-adụgodo humble rube isi ministry anyị good governance ministry working with our supporters all over the world na-asupport ife a na-eme wee sịkwa ndị six na-aba kọleji onye gbaa first second and third na final exam ọ baa secondary school anyị ga-akwụrụ ya ụgwọ akwụkwọ ọ ga-eji bido ọ ga-eji bido na kọleji unu ma na ịba kọleji ibido akwụkwọ na kọleji anara adị easy so ọnya maka anyị ji sị ka anyị supportụọ onye gbaa first second and third skuulu ọbụla ọ nweta anyị na headmaster ga-alụzi ọrụ malụ onye gbada first second and third na common entrance exam and na skuulu ọ na-aba anyị na headmaster ga-alụzi ọrụ fụ na anyị kwụrụ ya ụgwọ akwụkwọ o ji wee ba kọleji mee at least ka ọ dị easy mbọ anyị na-agba bụ ịkwalite obodo anyị ka obodo anyị dị mma maka na ọ bụrụ na ụmụaka na-eme ọfụma anyị dekwe n'anya anyị nwa fụ na anyị na-eme ọfụma so I believe na ha mee ọfụma ihe ga-adịrị mma n'echi so ọ support anyị na-ejiri n'ugbu a ka ikwuzie the last word. all right um, ka anyị ghara igbu most of the time because ndị ọkwa n'aka mee azụ gbakọ gbakọ um, we cannot do this without recognizing best teachers ka anyị nye ha the encouragement gbakwa ndị ọzọ ume ọ bụkwara ndị ọzọ a ga-akụzi ọfụma kama e were were na-agba ndị ọzọ ume ka fa were malụ that na there is their reward is on earth here not, not in heaven and our partners ga na-enye aka ịfụ that na a ga na-encourage teachers na ọlụ ba na-alụ na ọlụ ba na-alụ karịrị ọrụ ndị National Assembly na-alụ kama ha na-eri ụgwọ ọnwa karịa onye ọbụla ọ karịrị ndị sineti ọ karịrị ndị karịa ka na-ekwu so biko maka wa zụpụtara anyị ndị sineti ọsụ ya ba na-eri ebuli ego anyị na ndị gọvanọ ọsụ na-awa na-ebu anyị eri so ọ bụla ka ọ dị n'aka and nwanne anyị nwoke we talk with you and we see how we can partner with you so the best teachers etinyela e, e ebe a bụ

Your side. Eh? we are encouraging you so as a role model wow. to other teachers. ma ị na-abịa akwụkwọ n'oge ma ịchịkwanata ụmụaka nwere obi umeala because ịchị ụmụazị rara ezigbote arụ ma ịtụziri be aka ọ bụrọ sọsọ ịkụziri be oyibo ma ịkụzirikwa ezi omume ọ ba niile ka anyị gbakọta wee sị na anyị ga na-akwado gị as a role model to other teachers ndị ọzọkwa

mana mmiri dozie dị mma n'elu ọ ga-esi n'elu a trickle down ya mere na anyị ama conclude this day without appreciating the headmaster ihe m na-anụta isi nso ụwa headmistress headmistress headmistress m wee bịa bakwu headmaster m wee sị our headmaster biko anyị appreciate gị in a special way

bụ Elvis bụ onye gụkwala akwụkwọ na school a anyị were ohere a na-agwa ndị ọzọ ebe ọ bụla unu nọ na-anụ ife anyị na-ekwu na-enene ife anyị na-eme welu ụdị echiche a wenaba na your village wenaba na your community so that you be able to have a better society from their communities because ọ na anị Igbo niile dị mma a chịkọọ ọnụ be anyị abụrụ enenebe ejeghị ọlụ daalụnụ ka Chineke gozie unu ncha niile n'otu n'otu Thank you.